Bhí Áth Cliath agus Uíbh Fháilí in iomaíocht chomh maith i gCraobh Laighean, Tomás Mac an tSaoir a thug an tráchtaireacht. An ceann san buailte amach fada ansan aige Seán Brennan. Is amach i dtreo lár an ghoirt ar aghaidh an liathróid san agus é fachta ansan. An-ghreim amuigh i lár an ghoirt ansan. Sin é Fergal Whitely ansan ag iompar na liathróide ansan. Tá Baile Átha Cliath suas chun cinn arís, uimhir a fiche trí ar a dhrom ansan arís. Ag cruthú fadhbanna anseo arís, beidh an darna iarracht anso ar an liathróid san a chur isteach. An méid san déanta, bhuel, ní hé sin an báide is fearr a chífimid riamh ach is cuma san. An ceann san críochnaithe isteach sa bháide ansan aige Brian Hayes. An-obair déanta timpeall lár an ghoirt ansan aige Fergal Whitely. Ceann mór caite isteach ansan ar imeall na cearnóige. John Hetherton ag cruthú na fadhbanna. Is an ceann san báite ansan aige Brian Hayes. Uíbh Fháilí socraithe isteach anois, tá siad sin Adam Screeney ag cruthú fadhbanna, níl aon bháideoir istigh le feiscint sa bháide agus, bhuel, buntáiste tógtha ansan aige Brian Duignan. É siúd ag imirt istigh ar imeall na cearnóige, an-obair déanta ansan aige uimhir a trí déag. Ansin agus trasna uaidh, Oisín Kelly agus Adam Screeney ag oibriú lena chéile. Agus an-bháide fachta ansan aige Duignan. Buailte amach ansan aige Liam Hoare. Is pioc ansan ar líne 45 agus arís an liathróid á chur isteach sa spás ansan luath sa chéad leath aige Uíbh Fháilí is iad socraithe isteach san imirt. An ceann san ag féachaint an-dheas ar fad. Tá báide amháin fachta aige seo agus is féidir pointe eile a chur leis. Brian Duignan arís. Buailte amach gearr ansan, Seán Brennan, na pasanna gearra sin a dh'úsáid is tá an-chuid spás á fháilt aige Bleá Cliath anso timpeall lár an ghoirt is gan aon strain in aon chor thiar sin. Gan aon cosantóir cóngarach do, ní raibh faic le déanamh aige Paddy Doyle ach a bheith cruinn agus bhí sé cruinn an babhta san. Buailte amach arís, Baile Átha Cliath chun cinn ar chlár na scór. An féidir le Uíbh Fháilí an bearna sin anois a laghdú. Tá fachta ansan. Charlie Mitchell, uimhir a 26, á chaitheamh ar a dhroim siúd agus thiocfadh air sin ón taobh líne, é nach mór suite istigh sa seastán. Fós an bearna sin. Idir an dhá fhoireann anso, sin Brian Hayes ag cur an liathróid san chun cinn. Isteach i dtreo Hetherton arís gach aon babhta go dtéann sé isteach ina threo san tá sé ag cruthú fadhbanna. Sin é uimhir a deich ansan Fergal Whitely arís agus an ceann san ag féachaint go maith. Beidh sé cóngarach don bpolla ach is cuma san. An brat bán ardaithe ansan aige Whitely. An bearna oscailte amach píosa beag eile. Ceithre phointe idir an dhá fhoireann anseo. Píosa beag den luas tógtha amach as an imirt le cúpla neomat anuas ach is cuma san. An ceann san cóngarach don dtaobh líne arís, an bhfuil cleachtadh déanta aige Uíbh Fháilí a chur air seo mar tá ceann eile fachta acu, an babhta san Daniel Bourke. Shane Rigney, ag iompar na liathróide chun cinn anseo, cúpla coiscéim goite ansan aige na cosantóirí ina dheabhaidh anseo, an féidir stop a chur leis! Is é a chur sin! Shane Rigney le báide ní raibh éinne ag súil leis sin. Seán Brennan istigh sa chúl an liathróid san ag preabadh os a chomhair. Is an-bháide fachta cruinn díreach roimis leath am acu. Sin ag dul isteach. Ag an leath-am acu san bhí an bearna oscailte ach é dúnta tar éis an báide san. Uíbh Fhailí anois ag triail rud éigin a chruthú arís agus tá ceann eile fachta acu. A thiarcais, tá na báidí ag imeacht isteach anois anso ag Uíbh Fhailí. Adam Screeney le ceann. Táimid anseo i dTulach Mhór agus tá báide eile le fiscint anseo againn trí cinn anois aimsithe anseo ag an fhoireann baile. Agus, bhuel, luach mór ar na báidí sin i gcónaí. Bleá Cliath ag dul arís isteach sa spás, é fachta ansin. Pas láimhe tapaidh ansin aige Whitely. É siúd ag imirt an-mhaith tráthnóna. Déanta go hiontach ansin acu. Beidh deis ar bháide. Lámh amháin agus ceann fachta ansin. Conor Donohoe. Táimid loitithe ar fad anso tráthnóna leis na báidí ar fad athá dul isteach orainn. An-obair ansan aige Whitely arís. Tá sé siúd i lár gach aon rud ag dul go maith tráthnóna do Bhleá Cliath, isteach sa spás. Darragh Power ag déanamh go maith an liathróid san a chur chun cinn, is Conor Donohoe chun críoch a chur leis. An féidir le Uíbh Fhailí anois. Rud éigin a dhéanamh anseo. Iad ag dul chun cinn i líne 45, buailte anseo leo. Na bearnaí á dh'oscailt anseo. Killian Sampson ar ais isteach sa spás. Tá an bearna oscailte, an báideoir ag teacht amach ach ní haon mhaitheas mar tá ceann eile aimsithe aige Charlie Mitchell. Uimhir a 26 á chaitheamh ar a dhroim siúd a thosaigh sé sin an cluiche anseo tráthnóna. Bhuel, sé bháide anois go dtí seo sa chluiche seo. Níl aon stop in aon chor ar na báidí. Rud a thitfidh amach anseo tráthnóna, gan dabht. Níl ach anseo ach babhta a haon, ach gach aon pointe tábhachtach anseo i gCúige Laighean. Tá sé fachta thar n-ais arís anseo acu. Sin é fear an daichead slat, Daniel Bourke, isteach sa spás agus ar aghaidh siar i gcomhair báide an-shábháilt aige Brennan. Agus cén luach a bheidh ar sin? An lámh á chur in airde anso ag an réiteoir. Fadhb éigint aige Seán Brennan istigh sa bháide. Ach an-shábháilt ag an mbáideoir. Chuir sé stop leis an iarracht san. Bhí nach mór an cúigiú báide ansan againn. Tá an ceann le tógaint anois anseo. Adam Screeney. Tá sé compordach a dhóthain don ceann seo a dh'fháilt, bheifeá ag smaoineamh. An méid san déanta aige, an t-am nach mór istigh anso orainn, rud a thitfidh amach anseo, in Uíbh Fhailí, na pointí chomh tábhachtach anseo i gCúige Laighean, an ceann san, tá blocáilt mór déanta ansan, bhí iarracht aige, Cian O'Sullivan, an ngeobhaidh sé an tarna iarracht, an ndéarfaidh an réiteoir faic leis ansan, ní dhéanfaidh, bhfuil an t-am istigh orthu, iarracht curtha isteach ansan, beidh sé seo cóngarach don bpolla, an mbeidh sé cruinn, beidh sé cruinn, tá sé fachta aige, Donal Burke, an mbeidh sé sin tábhachtach tráthnóna? Ní fada uainn an fheadóg dheireanach anseo tráthnóna. Cad é mar scór faighte ansan aige Donal Burke. Tá sé d'iarraidh an réiteoir agus ag féachaint síos ar an réiteoir, sin é an feadóg deireanach séidte anseo againn. Cad é mar cluiche anseo i mbabhta a haon i gCraobh Laighean. Bhuel, pointe amháin an taobh.